Atsikana amalioperanji banja? Kodi munayamba mwazifunsapo funso limeneli? Ambiritu amatha kuganiza ngati kuti atsikana ndi amene amangogundika ndi zinthuzi. Komatu ayi, nawonso amakhala ndi mantha. Ambiri akukana kukalowa m'banja chifukwa cha mantha amene iwo ali nawo. Ndi atsikana ali kwambiri ndi zifukwa 5 zomwe zimawapangitsa. mmenemu choyambirira timachitchula kuti modern and lifestyle influences makono mmene zinthu zasinthira mmene zinthu zikuyendera komanso relationship dynamics zokapezeka m'banjamo komanso social and cultural pressures anthu amene atizungulira m'masocietiesmu m'makukamu m'makwalalamu komanso chikhalidwe chimabwera ndi pressure chimene nthawi zina chimatha kumpangisa msikana kuti abweze maganizo ake okalowa m'banja komanso emotional and psychological factors kaganizidwe psychologically komanso emotionally zimatha kumpangisa msikana kuti aope osakalowamo m'banjamo komanso financial and stability concerns nkhani zokhuzana ndi chuma ndalama ndi zomwe zimatha kumpangisa msikana kuti bola m'banja ndisakalowemo ndiye mosataya nthawi tiyambe ndi chinthu choyambirira modern and lifestyle influences Dzikotu linasintha. Mmene makolo athu mabanja awo analili ndi mmene mabanja alili masiku ano. Nthawi ya makolo athu mkazi amatha kukalowa m'banja kuti akangotchedwa Mrs. Wakuti. Amatha kukakhala onse ali ndi mkeka chabe ongogonerapo, mapoto awo awiri, basi life ndi kuiyambira pamenepo. pomwe masiku ano zinthu zinasintha chifukwa azimayi akuti amafuna amakhala ndi desire to build their selves first azimayi masiku ano amatha kukhala ndi khumbokhumbo kuti eh amwene ndizipange kaye build ndekha kaye ndisanakalowe m'banja zinthu zimene kale kunalibeko komano azikazi amakono masiku ano kumakhala nazo eh ndiphunzire kaye ndipeze degree ani makolo analowererapo eh tifuna mwana wathu aphunzire kaye si mawu achilendo masiku ano tikumamva kwambiri makolo akumuuza mwamuna eh usasokonezere tsogolo la mwana wathu ndi zina zambiri so ichichonso ndi chimene chimapangisa asikana kuti aziopa kukalowa mbanja so amafuna nkhani zokhuzana ndi maphunziro kaya zokhuzana ndi career eye ndizayambe kaye ntchito kaya personal growth growth ya iwowa inayake mmene akuonera komanso chimene chimapangisa china kuopa kukalowa mbanja mwana wa mtsikana ndi chimene influence yochokera kwa ma friends amene ali single kapena akupanga enjoy independence Pali mawu ena aketu amene amanena kuti mwamuna akapeza ndalama, khumbo lake loyambirira amaganizira kuti ndikadye ndi banja langa olo ndingadye ndi ndani ndalama izi. Pomwe mzimayi akapeza ndalama, khumbo lake loyambirira limakhala kuti ndikhale ndekha, ndalama izi nditani? Ndidye ndekha. Natural yake ndi imeneyoyo, ndi mmene zinthu ziziliri. So nthawi zambiri mzimayi akananji alandira influence yochokera kwa azinzake amene ali ma miss independent, zimampangisa kuti eh, banja lija likandikhomerera izizi ndipange kaye zimenezi. Komanso chinthu china chimene chimamupangitsa mtsikana kuti aziopa kukalowa m'banja ndi negative stories about marriage, nkhani zoipa zokhudzana ndi mabanja, so zochokera kwa azinzawo kapena zochokera m'ma social media masiku ano. Eh, ambiri akumakamba zoipa zokhudzana ndi banja, inenso ndisakalowe ndikakatha kukakumana ndi mavuto ngati omwewo. Ndiye ndikulowetseni ku chinthu cha number 2 chomwe chimamupangitsa mtsikana kapena kuti mzimayi kuti aziopa kukalowa m'banja ndi choti relationship dynamics m'banja mujatu timanena kuti lack of trust in men eti due to past experiences or what they see around them azimayi azimene akuona eti amakhala ndi ma trust issues osakhulupiriranso amuna eti kachichewa kaja amuna ndi agalu chani amuna onse nchimozimozi potengera ndi past experience ena ake anakhumudwitsapo analumitsapo chakuda or akuona sister wawo akuvutika akuona anti awo akuvutika ndi amuna awo nde iwonso akuona ngati ndi chimodzimodzi akakalowa mbanja komanso nthawi zina amakhala timati fear of ending up with unfaithful or emotionally unavailable man eti kukhala ndi mantha kuti eh, mwina ndikakwatirana ndi mwamuna amene ali unfaithful osakhulupirika wachimasomaso or amene sazikalabadiranso za ine nde amakhala ndi ma worries eti kunkhani za compatibility eh, ma roles aja si- si type yanga ndi zina zambiri e, mwina sitikagwirizana kunkhani za ma roles or mwina ma long term commitments sitikafanana ndiye bola ndisakalowemo kaye m'banjamo ndizitolere kaye chinthu cha namba 3 ndicho financial and stability concerns nkhani zokhuzana ndi chuma izi nde amaona kuti mwina ndikakwatira mwamuna amene sali financially stable E, ichi ndi chipsinjo chimene amuna amakhala nacho mkazi akama- akama- akakuvomera banja amakhala waona kuti ndalama uzikazipeza ndi iweyo osati iyeyo and izizi ndi mmene naturally zinthu zake zilili so amaopa kuti eh, mwina mwamuna amene ndikakwatiriwe naye akhala opanda ndalama nde sindizikasangalala or zinthu sizikayenda komanso amakhala akuopa timati becoming financially dependent eh, ndizikaoneka ngati ndikumudalira mwamunayo pa chin- pa chinthu china chilichonse ndiye pa chifukwa chimenecho ofunika ndisakalowe mba- m'banja kaye nde ena amakhala ndi pressure to secure her own career or business first ineyo ndipeze kaye business komanso ndikhale munthu wa business eti kaya wapa ntchito kaye ozidalira kaye pa nkhani za chuma izi za ndalama izi nde ndisakalowe kaye m'banja komanso chinthu cha number 4 ndi emotional and psychological fears nawo atsikanatu amaopa psychologically komanso emotionally and izi zimachitika chifukwa chiyani amakhala ndi mantha kuti eh mwina ndisankha olakwika mwina ndisankha munthu amene azikandipanga cheat and izi zimatengera mwina pa trauma zinthu zimene iwo anadusa nazo az- anadusana nazo kalepo mbuyo ma heartbreaks eti mamuna wankhaza kaya ndi cheating ndi zina zambiri so amakhala ndi mantha okalowa mbanja komanso amakhala ndi fear of losing personal identity or dreams pali azimayi ena amaona ngati kuti akakalowa mbanja eyi basitu ndiye kuti mwamuna ndi amene azikandilamulira and then i will lose my identity komanso i will lose my dreams cause pakakhala munthu wina wake controlling me pa chifukwa chimenechi ena amapang- chimapangitsa kuti asalowe m'banja komanso ena amakhala ndi ma anxiety ma anxieties okuti ma marital responsibilities ndikachite kuwayamba too early like this ndi udindo right ndikabereke mwana hey, nde ndizikayamwisa hey, ndi ndikakhale wa udindo hey, mwakuti mwakuti hey, i think it's too early for me ndidiki ndibadikira kaye komanso chinthu china chimene chimapangitsa azimayi cha namba 5 kuti azikhala ndi mantha okalowa m'banja ndi chimene timati social and cultural pressures anthu amene ifeyo atizungulira or amene tikukhala nawo komanso chikhalidwe chathu ndiye kumakhala mantha kuwaopa ma in-laws eti anthu azilamu kaya ndi apongozi kuti anthu amenewa azikapanga interfere m'banja langa or azikapanga control kwambiri m'banja langa ine I'm not ready for, the, for those things izizo zimapangisa mkazi kuti aziopa kukalowa m'banja komanso chinthu china timati pressure to look perfect or maintain certain standards azimayi amayembekezeredwa zambiri mzimayi timayembekezera kuti akhale 100% asamalakwitse azipanga china chilichonse molondola and azikapanga zinthu mo- motsatira ma standards ena ake nde mzimayi amaziona kuti "Mm, ineyo ndi mmene ndilili sindili that perfect mmene anthu akuyembekezera yayi komano unfortunately society yathu ndi mmene imayembekezerera so azimayi amakhalanso ndi mantha kumbali ngati imeneyi komanso fear of judgment if, if marriage fails mukazaonetsetsa olo banja likatha amene amanenedwa kwambiri amene amalandira chitonzo kwambiri amakhala mzimayi osati mwamuna olo mwamuna apa amgwire kuchibwezi mkazi agwidwenso kuchibwezi amene amayaluka kwambiri amakhala mzimayi so nthawi zina amakhala amaopa kuweruzidwa kwa mtundu ngati umene uwu ngati banja lawo lingathe kukapanga fail komanso nthawi zina mumakhala mati conflicting expectations from family and society ma conflicts eti anthu zomuyembekezera zolakwika zochokera kwa anthu or ma families inu mwina m'banja mumapanga chiganizo china komano amayi ako akufuna zi- kuti iweyo upange zina nde munthu amakhala ndi mantha kuti "Eh, izizi bolani ine ndisakalowe m'banja nde tinayipanga video iyi yokamba zimene zimapangisa azimayi kuti aziopa kukalowa m'banja video yomwe inabwera before iyi inali yokamba zimene zimapangisa anyamata nawo kuti aziopa kukalowa m'banja mutha kuyiwoneranso mu comment section pansipa